Munthune ndimakonda phunziro la momwe malingaliro a munthu amayendera, psychology. Phunziroli limandikwalitsa m'kalasi. Ndimapeza malikisi apamwamba. Koma mmene ndatero sikuti ndi chifukwa chake ndimakondera phunziroli. Aa. Kwenikweni limatha kundipezetsa zina ndi zina zomwe sizimatheka kupenyedwa ndi maso. Ndimatha kuona kuti anthufe ndi ofanana inde, koma kuti zofuna zomwe zagona mumtima mwa aliyense ndi zimene zimasiyanitsa wina ndi mnzake. Ndatero ine chifukwa ndimakonda kupita podikira basi ku Zomba kukaba malingaliro a wanthu. Ndimafunako zina mwa nzeru zakuyazi. Iyi ndi imodzi ya ntchito zoyenera kuchita tikatuluka m'kalasi. Iyi inali ntchito yokalembera kunyumba. Tsiku lina nditapitako ndinakumana ndi mtsikana wina. Ku umunthu zochita ndi zonena zake zidali zitachokako. Amabwebweta zinthu zoti nditati ndizitchule pagulu pa anthu pano mudzaganiza kuti mwana wa Amonamaso wayamba kuvula. Ndidali nditamutchera ndale ya mawu. Ndimafuna kudziwa zambiri za iye. Ndinapeza kuti namwaliyo amaphunzira za unamwino ku Zomba komweko. kutereko amapita kwa bwenzi lake koma mwatsoka basi idamuthawa ndiye poti basi yopita kwa kachenjera manja idali yokhayo zinthu zinamuvuta ndipo nditamukumbanso anandiuza kuti chibwenzi chimayenda bwino ukamachitsira mchere ndi tsabola apa ndinadziwa kuphunzirana mtima kuli apo amatanthauza zambiri abiti dorothy herbert sanali choncho anali m'kagulu kokhulupirika mpaka tsiku la ndiwe wekha mchalichi ndinaona kuti uko kunali kuuma mtima ngakhale zakugwa ndi kiss zomwe ayi Ichi chinadzapangitsa vuto pakati pa ife. Si vuto nanga ndingati chiyani ngati chinthu chayamba kugawika pakati? Sikuti sindinkadziwa chochita, ndimadziwa njira zonse. Ndikudziwa iyeyo amaopa kuti ndingamuchite chiwembu. Inde, nkadatha kunamizira zina zake potero cholinga nkutheka. Koma ine zoti ndimuyende iyeyo njira zobisalira ndidalibe. sikuti ndimaopa kuti anditulukira kuti zikatero zimenezi zimupatsa mwayi wondiseka kapena kundipsera mtima komanso chachikulu ndi choti ndimamulemekeza sindidafune kuti apezerepo chifukwa chothesera chibwenzi chathu ndatchulapo vuto linalipo chifukwa zakukhosi kwake zambiri zinali zachinsisi zinali zosiyana ndi zinthu zomwe zimachitika kummeto nanga usadafikeko ungazidziwe ngakhale ndimusangalatse chotani sizinkatuluka kwa iye kunali kumwetulira kapena kukoka tsinya koma akamwetulira sizinkatanthauza nthawi zonse kuti ndichoke kwa ine pofuna kudziwa choona chenicheni ndidali ndi chintchito chapachokha chovalira nacho ovololo Ndikudziwa amandiyesa mmene mayi anga ankayesera madzi a nkhali kuti aone ngati atentha asanatsire mo ufa. Tsiku lomwe ndinasemphana naye maganizo kuno ku sukulu tinali titagona pa kapinga chapafupi panali kamsewu ndipo maso athu anali kuona patali. Timawagwiritsa ntchito poonera mpira wamanja. Koma iye amati akachotsa maso ake kumeneko amayang'ana chakuphiri. Chifikire ku Zomba adali ndi chidwi ndi mmene phiri la Zomba linalengedwera. Nawo msewu umene wachoka m'tauniyi mpaka pamwamba pa phiriwu umamuzweretsa mutu. Tsopano tili pano pa kapinga, ndidakumbukira kuti ichi chinali chifukwa chake iyeyo ankaimba Ndikaone Zomba atangomva za kusankhidwa kwake mu golosale ku Limbe kuja. Tipiteko mawa, ukaone dzenje lotchedwa Chingwe, ndinatero uku ndikumuyang'ana uku ndikumusisita pamsana pake. Ndipiteko ndi fisi? anandifunsa. Ine sindingakhale fisi, ndipo sindimalota. Ndinamuyankha. Usandimate phula. Ndikudziwa kuti ungathe kuzembetsa maliro. Anatero mwamwano. Ndinamuyang'ananso. Ndidamutsinzinira diso. Ndipo ndinati, Ine sindingakumenye. Zoona, sindipupuluma. Kwanga n'kukuperekeza kokha mpaka pamwamba kuti ukaone kukongola kwa dziko. Ukadye ndi kumwa zoziziritsa kukhosi ku Chawe Inn. Kenaka tikawedze nsomba n'kusambira m'madamu. Uperekeze ndani? Ineyo? ndani amayitanira ntchentche pa bala ndaledzera kapena ukuganiza kuti cholinga chako sindikuchidziwa ndingakutani satana wayesa kuti sindikudziwa kuti ufuna ukandimenye mkambi anandikoka malaya anamwetulira nthawi yomweyo kumaso kwake kunasintha kumwetulira kwake kuja kunathawa ngati mdima ukapezana ndi kuwala Hey, zolenga wasowa omugonetsa eti? anafunsa mwaukali. Ndidaliza kukhosi kwanga kuuma. Sikuti ndimamuopa, koma sindidadziwe mapeto a kumwetulira ndi kukalipako. Ndinaona kuti izi ndi zinthu ziwiri zolekana. kapena sitinazolowerane zomwezi zoti ndikutenge ukaone phiri ndiye zoipitsira nazo nkhope kwa ine ili linali dala ndimafuna kumukwiyitsa chabe ndinati Ndani wakuuza kuti ineyo ndingakuwonongere tsogolo lako? Sanandiyankhe. Anakankha mkono wanga ndi kuyang'ana kumbali ngati sankandidziwa. Danton watanganidwa ngati mayi otumbiza. Ine ndikukhululukire zachibwana kaya zachisembwere ndi ine ayi ndipo ukuwononga mpweya basi yakuthawani bambo zilibe kanthu tsiku lina ndidzayikwera. Wati chiyani? Lero wayamba kunjanja ngati mpira chifukwa wokankhira mu golo achuluka. Iwe usandikwiyitse, ndinangoipa ngati ndulu ya ng'ona. Ndipo unditalikire, kaphulike uko! Ndiye wapambana mayeso odula? Iweyo kukanako unachita kuchekera? Ukabadwe kawiri, ukuganiza kuti ndingapereke khosi ngati nkhosa? Ndinamugwira tsitsi. Usandigwire tsitsi! Sungaone kuti ndavutika n'kulipesa? Anakalipa. Uku kunali kukalipa kwa ndithu ndithu. Posakhalitsa panali kutuzulirana maso kodzetsa thukuta. Mosazindikira ndinanong'ona. Ndinamuuza timawu timene ungathe kumuuza wachikondi wako mulipo awiri. Nanga asamve za chiboolamoyo? Kenaka anayang'ana kuphiri kuja. Ataona kuti ndinamuyang'anitsitsa anasiya. Nthawi yomweyo anapitiriza kulemba m'kabukhu kaja. Kanali kachikondi. Ndinasendezera pafupi naye n'kumunong'onezera mawu achikondi aja kachiwiri. Atamva analeka kulemba kuja. Walimbikira eti? Chiwembu wasuta eti? Kagwere uko! Ukulongolola ngati mnyamata wogulitsa mtedza uja. Anatero. Ungonena chilipo. Ndakuuza kale, ine zoti ndizibwerezabwereza ngati m'nyimbo ayi kumeneko ndi kutapana m'kamwa. Chiyani? Ukadakhala wanzeru ukadadziwa kuti zingatani ine sindingakuvomere. Ukulumbira? Zoonadi! Ngati ukuganiza kuti ndibweza mpweya ndiwe opepera. Sindikukumbuka kuti ndidamuponyera liwu liti koma chomwe sindimachiiwala ndi choti linamuwawa. Nthawi yomweyo ndinatseka pakamwa panga. Koma pake sipanatero, anabwebweta. Zolizana ine ayi. Ufune nkhope ina yosewera nayo, ine ndili bwino. Anatero mkati mobwebweta muja uku atayipisa kukamwa. Okongola sakwiya. Amaopa kunyasitsa nkhope. Ndinatero uku ndikukoka diresi lake pang'ono. Anatenga kabukhu kaja n'kundimenya nako kumaso. Mbali imodzi ya kabukhuka kananditosa m'maso. Sindinanene kanthu. Ndidachita bwino potero chifukwa akanandibwebwetetsa zinthu zosayenera za kuchinamwali. Ndinamunyengerera pomukokera pafupi ndi pamene ndinagona. Polimbana, kabukhu kaja kadagwa, ndipo tsamba lomwe lidangolembedwa kumene lidatsekuka. Nawo maso anga adali ndi ntchito ndi ndime yomaliza. Ndidaiwerenga moti. chikondi chinandimana maso ochionera koma misonzi yomwe chinandipatsa ndiyootcha nthawi zonse iyeyo amati akamandiuza zolemba kabuku kakeka amasekelera ndipo pa nthawi ino pano pakapinga dorothy adandiyang'ana ngati amafuna kulira ndipo poona kuti maso anga anakakamira pa tsambali naye anawerenga nawo kwa nthawi yochepa tinayang'anizana nkuyang'ana kumaso Ndikudziwa amaganiza zomwe analembazi. Nthawiyi n'kuti ali chipsere mtima moti kupsa mtima kumeneko kunamusambula. Omuona akadatha kudziwa kuti iyeyu amalira. Ndinakoka tsinya. Ndimafuna kuti adziwe kuti iye anali mkazi ndipo ndinati, Dorothy, ndikufuna kuti udziwe kuti ndili ndi ufulu. Waiwala kuti ufulu wako umathera pomwe payambira ufulu wa mnzako? chiyani darlington iweyo ndi wabodza ndikuti ufulu wako wayambira pomwe ufulu wa wina wathera zikugwirizana bwanji nkundichitira mwano kwako iwe wekha sungaone dorothy amene afuna kukakwera phiri la zomba ndani kuno ineyo koma pasakhale ntchentcha ina yondikwerakwera sindikufuna kusokoseredwa sine mbuzi ndipo iwe udziwe kuti palibe ali ndi ufulu wolamulira za thupi la nzake iwe ndiwe nthumbidwa ukadakhala wamkulu ukadadziwa kuti udindo wako wayambira pomwe payambira ufulu wa nzako ufulu umenewu ndi uti Darlington? Ndikuti ufulu wachibadwidwe wotha kukana kapena kuvomera. Oh, ufulu woyenda wekha ngati mfiti? Iwe ndiwe osaganiza bwino ndithu. Kuvomerako ndiye ndi chiyabwe chomwe? Ah, iwe Dorothy usandinyase. Nditha sungandifune, usandilowe mu mtima. Ndiyenera kuyankhula mwatchutchutchu. Ndili ndi ufulu.